ụtụtụ ọma igbo ndị nwe m ekene m ebe ọ bụla i si ekulite ana m asị na chukwu oke abịama ya bụ chi gị ma mekwara gị ebumnobi n'ụbọchị nke taata na ejirimara ndị bụ igbo anyị na-asị ụnụ bata nọsi ike n'ọnọdụ ihe omume ndị ejirimara ndị bụ igbo anyị na-asị ka anyị kpọrọ ụwa wee gaa mba maka na ihiala bụ oke mba bịa sonyere anyị etu anyị na-agbaga obodo a na-akpọ ihiala ofu ihe bụ ihe siri ike mana igbo ma etu e si eme ya ihe ahụ bụ iri ji ụfọdụ na-akpọ ya ịwa ji ụfọdụ na-akpọ ya ike ji mana anyị ma na igbo sụba sụchakwa ofu ihe ahụ ndewo nwanne m soro m ka anyị jee ihiala maka ihiala bụ oke mba
onye ọma dị ike ru atụkwa ya iro onye ọma dị anwụ eru atụkwa ya iro mmadụ nwanyị bụ

ihe a bụ ejirimara ndị Igbo omenala Igbo adịrọ ịbụọ ofu ka ọ dụ obodo na-asụ n'olu n'olu ụfọdụ na-asị na a na-awa ji ụfọdụ na-asị na a na-eri ji ma tata ihe a bụ ntọala kpụrụ ọkpụ ka a na-atọ n'ụbọchị tata n'ala Ihiala soro anyị na mmemme a anyị achọpụta ihe bụ omenala ndị Igbo

chineke anyị na-ekene gị o anyị sị gị deme deme etu i si debe anyị anyị mara anyị teta ọ bụghị esila na anyị ji anọ kọọ bụ rie anyị na-ekele gị etu i si mee ka ahụ oriri ubi ọ bụ ya ka anyị wepụtara ọ bụ sọ gị nwere ike imere anyị ihe anyị adị ndụ ka anyị adị ndụ wepụta ihe anyị riri ihe anyị kọnyere e werela sị chineke deme deme ana m ekele gị ana m egozi afa gị maka ihe i meere palace ma na ihiala niile biko nna ji anyị na-awatara ya anyị ji eri ya o ji eju anyị afọ onye ahụ ji adị orie ya o ji eju ya afọ ọ ji agwụ ya ahụla ya nị chineke etu ka anyị ji sila adị adị anyị na-ekpere gị etu ahụ ọzọkwa etu ka anyị ji sila eme ya dukọọ anyị chebe anyị site n'afa kraịst onye nwe anyị iri ji Ihiala Ọ bụ mgbe ọnwa itoolu dị na mkpụrụ ụbọchị iri na otu ka mba niile nke ụwa zukọrọ n'obodo Ihiala site n'ugwu na ndịda, site n'ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ nke ala Igbo.

Ma na mbụ, e nwere ememe nke ụka mas n'ụlọ nzukọ nke Katọlik dị na Ọdọata Ihiala, bụ ekpere nke e ji malite ya bụ mmemme ịwa ji Ihiala.

Mazi uh, President General ekene m gị o n'ụbọchị nke taata ndewo sa uh, biko uh, ihe a bụ mmemme nọ na onyonyo eji ejiri mara ndị bụ Igbo n'ụbọchị taata anyị nọ na obodo a na-akpọ Ihiala and um, anyị bịara fụda na Ihiala nọ n'ikem n'ikem n'ụbọchị taata na-eme mmemme awamji ụfọdụ ndị akụkụ be anyị na-akpọ ya iri ji anyị nwa na-akpọkwa iri ji mana asụọ n'olu n'olu anyị ma ebe anyị si ma anyị chọrọ ka ị gwatụ anyị gbasara mmemme a na-aga n'ụbọchị nke taata ndewo sa um, dịka i si wee kọwa m ife ahụ Chief Okechukwu uh, the President General um, and dịka i si wee taa ka anyị na-eri ji be anyị

anyị nwere n'Ihiala are duly represented. Um, kee ihe i nwere ike ịgwa ndị Igbo gbasara mmemme a pụrụ iche a ma na mmemme a pụrụ iche n'ala Igbo o nweghị mpaghara dị n'ala Igbo ya na-emefọ mmemme a na-eme n'ụbọchị tata kee ihe i nwere ike ikwu na ọ ya bụ ihe jikọrọ Igbo ọnụ e mere Igbo niile ji eme ụdị mmemme a n'ebe ụzọ dị iche iche ị ma na ndị mbụ tụrụ ilu sị na Igbo na-asụ n'olu n'olu ihe a nwere meaning to different people iri ji na be anyị ọ na-awụ ihe ọgbụgba ama ji bụ nnukwu ihe ka ọ bụ na mgbe mbụ mgbe ochie na be anyị onye zuo ohi ji a na-amapụ ya amapụ chụpụ ya n'obodo so ọ na-adị very symbolic ndị be anyị nwere dị ike ime ihe ọzọ mana so far as ọ bụ ji ji bụ kind of ihe jikọtara ndị na-akọ ji mgbe ochie na-abụ ndị a na-akpọ ndị nnukwu mmadụ ndị dị wealthy then so na ihe anyị na-eme na-enwe a purpose ofu purpose ọ na-enwe bụ a na-eji oge a ndị nwe obodo ụmụafọ obodo a anọtazicha ọnụ and anọtazicha ọnụ a na-eji enwe some eh, developmental projects a na ihe imeghe obodo a na-eji ya eme maka na onye ọbụla na-alọtazi ọnụ ile anya ahịa o nwee onye dara- o nwee onye bụ onye bụ ihiala dara na ahịa anyị zuru ezu so erie ji ahụ obodo ewere ya nụ nọkọ ọnụ lebakwana anya n'ihe ndị dịra dịsị n'obodo ahụ mara ihe ha nwere ike ime gbanwee ọnọdụ obodo a ka ọ gaa n'ihu ọnọdụ ihe a ọ gaa n'ihu ndewo sir um, chukwu okike abịama mere amara n'ụbọchị nke tata ihiala ezuo n'ikem n'ikem mmemme a bụ mmemme a kwadoro akwado maka ebe a ka a na-anọ ama odogwu e nwere n'obodo kee ihe ị nwere ike ịgwa ndị si ụzọ ntị wee bịa ịnọnye n'ụbọchị nke tata ịfụ na mmemme a gara n'anya a na-asị na onye na-eje ije na obodo ọzọ bịa ha fụ ka anyị si eme ya ọ ya-abụkwa ha laruo be ha ama ka ha si eme nke ha atọ adị m ụsọ na ha bịa ha ya-amụta ya fụta anyị ha mụta ya anyị na ruo ere m nkecha bịakwa ebe ha bụ mere na si ta si onye nhazi nke mmemme ahụ malitere site n'ịkpọbata ndị echichi ọdịnala malite na ndị nze obu ndị eze udo ndị ogbuehi ndị ichie na ndị idu tutu o wee kpọbata ọlụọha nke iri na asaa nke ihiala igwe thomas obidiegwu

ọlụọha ga-ekene kanopi niile wee bịazie bịa were ọnọdụ ọlụọha ihiala anyị fụkwa mmadụ dịka barrister Greg Ọkafọ ee anyị na-ekele ndị egwu Okay.
n'ụbọchị ahụ ka Igwe Thomas Obidiegwu, Ọlụọha nke iri na asaa nke Ihiala, na ndị echichi niile, ndị niile nchedo nke omenala nakwa ọdịnala nke Ihiala dị n'aka, na ndị otu nke ọchịchị eze

Ihiala n'ọdị igbo bi ka anyị kenee na chineke mere ka anyị jiri nọdụ nga taa chineke anyị ekene gị anyị sị gị deme deme etu i siri mee ka ihe anyị rụrụ taa ka o mee ewerela abụ ka afa gị na isi ndị niile nọ nga chebe ha dube ha ezinụlọ ha ikwu na ibe ha ka etu ha siri rụta maka iri ji nke nke m atara eme ya were bịawa ka anyị nọrị m chineke ịdị anyị nọrị ha n'otu n'otu site n'afa Kraịst onye nwe anyị ihe ọma ihe ọma bụ ihe jere akpọ ezinụlọ n'ihu site n'afa Kraịst onye nwe anyị ụkwụ onye ọbụla jiri bịa nga nke o ji ejela aja aka ya ma mmaji mmaji site n'afa Kraịst onye nwe anyị ka anyị taa na ọjị asị ndị ihe a Ihiala ọma anyị taa ya asị ụmụnne anyị taa ya asị ala udo ka anyị taa ya asị udo na ịfụlanya Ihiala onye ọbụla biko nna ụbọchị taa etu o siri mee ya ka o sie dị etu ahụ adị la ndụ anyị n'otu n'otu site n'afa Kraịst onye nwe anyị
udo dịrị unu ka o si na-adị iri ji bụ naanị nnukwu mmemme eji mara ndị Igbo na mba Afrịka niile nakwa obodo ndị gbara ya gburugburu biko nabata anyị arụ kọpụlechị Ogbuagu and bj please do that right honorable mmiri ọma biko oya oya oya biko anyị na-ekene ya Ladies and gentlemen, ka ọ na-ewele oche Ladies and gentlemen, iri ji Ihiala nke afọ a bụ ọpụrụ iche n'ihi na ọtụtụ ndị a maara aha ha ụmụ amaala obodo Ihiala nakwa ụmụ Igbo sitere n'ọnụma n'obodo na ebo dị iche iche n'ala Igbo gbakọtara n'Ihiala n'ụbọchị ahụ n'ihi mmemme iri ji Ihiala nke afọ puku abụọ iri abụọ na otu.

na ụmụaka na-aṅụ anwụrụ ike na mmanya na-aba n'anya na ndị nọ n'otu nzuzo na emere ha ka ha kwụsị ya o wee na-asị na ndị niile bụ ndị kwadoro mmemme nụwa na ya na-ekene ha ndị kwadoro ihe a na-eme n'ụbọchị nke taata na ya na-ekene ha wee na-asị ọra na eze niile bịara ebe a unu nnọọ na mgbe unu ga-ana nke unu ga-eji na ga-aka nke unu ji wee bịa mma site na kraịst bụ onye nwe anyị amen ka anyị na-aga n'iru oge ọgụ ọha na-abịa biko kụpụrụ ya aka Ezeọha of Isseke ee ya nwa bụkwa the deputy chairman Anambra State ee eh, Council of Traditional Rulers ife a na ọkụ ya bụgara abụgo nnukwu igwe anyị na-ekene gị ịsatọ iyo dance e nwekwara ịgba uhie nke ọ bụ naanị igwe Thomas Obidiegwu ndị igwe ndị sonyere ya ndị ogbuehi ndị ichie na ndị idu gbara ya All right. Biko, anyị na-ayọzi igwe igbo Mbosi na igwe Nteje

ee biko ọ bụrụ na ya ị ga-afụ na omenala igbo ada ala ala yes ị fụ ka o si aga n'ahịrị n'ahịrị i lee anya ị fụ na Ihiala nwere mmadụ na ikem na ikem ọdịnala adị ala ala Okwu onye fedebe na-emegharị na ya ahụ o. Ugboro abụọ ka ọ na-akpọ dike ọ kpọọ ya na ndụ ọ kpọọ n'ọnwụ ma nke ka bụ nke ndụ.

N'ihi na Igwe Thomas Obidiegwu, Ọlụọha nke iri na asaa nke Ihiala, bụ eze ọra nke ụwa niile maara nke ọma. Ọtụtụ ndị eze na ndị sitere n'obodo dị iche iche dịka Iseke na Ihembọsị bịakwara na mmemme ahụ. Ọtụtụ ndị ji aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche azọ ọchịchị nke Anambra steeti bịakwara sonyere ndị Ihiala na mmemme ahụ. Mmadụ dịka Maazị Chukwuma Soludo nke APGA
eji m afa few of us dị privileged Ọlụọha Igwe Thomas Obidiegwu kpọpụtara anyị ka anyị hazie ihe nke a na-eme taa m ma-atraị na-asụ Ngili-Igbo ọ ya-aka mma ọ bụ na a sụọ ya n'Igbo ka onye ọbụla ghọta mana maka ndị onyonyo nnọkọta atakaghị m oyibo bụ ka asụsụ obi oyibo ọsụ bụ Igbo I am here representing the privileged few of our people

Go identify ya with us na this project. Project ịchụpụ ndị cultists. Project ịkwụsị drug and substance abuse. And project ịrụ our central palace. And ichenji etu ndị be anyị si eche echiche especially ụmụaka na-eto eto. To do that, o wee sị na a ga-enwe scholarship for ndị be anyị niile nwee first class as from this year. A- and and na ndị ogbenye niile nọ n'Ihiala enweghị ego ha ya-eji eje akwụkwọ na a ya-emobilize ndị be anyị ndị nwere ego ga-enyere ha aka wee zụọ ha n'ụlọ akwụkwọ ihe abịa ọsụ m gọdụ ndị be anyị deemeni o
anyị sị ka anyị bịa n'ụbọchị dị otu a ka anyị na unu nọrịa anyị na-ekele igwe ndị kabinet ndị ichie ndị echichi niile nke onye chi nya zelu ee omenala elim ji bụ nnukwu omenala n'ala Igbo obi dị m ụsọ otu obodo ọbụla si agbazi mbọ kịta na-eme ka ba mekarịa ibe fa n'ife gbasara awam ji mụnwa na-ekwukwa sị na obodo ọbụla na-enwerọ omenala mba ọbụla na-enwerọ omenala fa bụ ndị na-ana iyi ana Igbo must be proud of our tradition ịwa ji is one of them ịwa ji m na-ewukwa ewu n'ụwa niile unu jee nene YouTube ma ọ bụ eh, Facebook unu ga-afụ awam ji m na previous years So I love tradition, I support tradition. Alo anyị na-atụ taa bụ na gọọmenti ọbụla ga-abatanụ ga-akpachapụla anya maka tradition. Otu ịwa ji a ekwesị ike enwe ka a ga-esi mie mee the right policy ọ bụlụ a big cultural event na Anambra State. We must protect our tradition and we must protect it jealously. Ana m acongratulate igwe na ndị Ihiala maka omenala unu na-epromote jidenụ ka unu ji we must protect it and unu ma na ife a nọ n'enu ya kịta okwu a kpụ n'ọnụ oge ndọrọ ndọrọ Dikeọra nọ n'etiti unu ebe a sokwa azọ ọzịzọ governorship anyị na-azọ na Zenith Labour Party Zenith Labour Party bụ pati nke ikpeazụ na ballot paper echeli ezinụlọ ife a ga-eme kịta bụ na a ga-arapụ ife e de na moto banye moto ee onye onye a na-eso ka a ga-ekwu maka ya ọ bụrụ ebe a na-aga so anyị na-ekene unu wee na-asị unu anyị ka ga-abịachiya ọ mbọsị nta na anyị ga-achụ n'owere nchi anyị ga-echezili igwe ọjị ka ọ bụrụ omenala ka unu makwolo na m bụ one of you ndị igwe niile nọ na South here South Senatorial Zone kpọọ m mgbe na-eterọ aka na Ekwulọbịa wee chie m nụ Ebube Mba ọrụ ka o si dị igwe ndị wee menụ by the single act abụ m a member of every cabinet dị na South so abịa m ebe a ka m soro igwe and as a member of cabinet abụ m onye Ihiala ọrịa o nwee ife unu na-emelụ ndị otu unu chetakwa Dikeọra nwa unu nwoke nọ ebe a bụ nwoke amakwa m pati ọ na-azọ na ya ọ bụ ya ga-agwa unu mana unu nye ya ọkara unu enyekwa m ọkara maka anyị niile bụ ofu Ihiala ekene m unu nke onye chi ya ze ekene dịrị unu Ihiala mụọnụ zụọnụ ụmụ unu na-ekpakwa unu kabanụ nke ahụ nne ndị na-asị na ya na-azọ ọchịchị Nwankpo Akachukwu a na-azọ ọchịchị ihe na-azọ bụ ọganiru ọganiru ndị Anambra ịfụnanya ndị Anambra ọdịmma ndị Anambra ihe m kwuru bụ ndị Anambra biko nu otu esi eme arọ ọbụla for 23 years anyị na-eme the same thing akọcha ndị nnukwu mmadụ anọchisi ebe niile a na-eme 23 years isi aja ya otu anyị dị mụwa sị ndị nnukwu mmadụ hapụzienụ ụmụnna nọ na Anambra steeti ha kwuo ihe anyị eji Anambra mee mụwa kwụ n'afa ụmụnna wee na-asị sị rapụzie n'ọkpara ụmụnna dị ike na-enene na mụ steeti gọọmenti ọ bụrụ nghasa na lokal gọọmenti o nwere ife a na-eme ebe ahụ gbaji biko biko ndị kwado maka ji dị na ebe ọ dị ebe a wetanụ ihe eji esuru ihe eji esuru ji upo upo upo anyị na-eme ka anyị nabata the chairman of eh, Ihiala local government in the person of eh, engineer Jude Obi unit commander Ihiala local government road safety ọ nọkwa n'etiti emesịa e nwee ibu ihu nke dị mgbe Ọlụọha nke iri na asaa mesịrị ememe ịwa ji bụ nke o si na ya gọzie ọra mmadụ na ndị Igbo niile. O jikwa ohere ahụ gosi nguzosi ike ya n'ịhụ na obodo Ihiala bụ eji amaatụ na nchekwa, ezi obibi ndụ, mmepe, amụmamụ nka na ọrụ aka. nakwazi ezi ọchịchị nke ọdịnala Chineke ọ bụ n'afọ ọma ya ọ bụ n'obi ọma ya ka o jiri debe anyị ndụ anyị ewere kọọ ọ dịgide na-ehu ya ahịhịa na-emezi aka ji wee ruo ugbu a anyị gwupụtara ya Chineke anyị dị ebube o nye anyị ndụ anyị akọọ anyị akọta ya gwupụta ya ọ ya ka anyị nọ n'ime ya taa e wee na-asị Chineke onye oke ya deme deme ihe o mere na ndụ anyị ji nke 2023 a nke anyị na-awa taa onye riri anyị ọ ga-ewetara ya udo n'ezinụlọ ọ ga-ewetara ya agamnihu n'ezinụlọ ọbụla ọ ga-ewetara Ihiala ọdịmma onye ọbụla e wee na-awa ji a n'afa nna

biko chere ogbe biko chere president general Ihiala mc ọ na-achọ ịwa ji ọfụọ Chief Okechukwu ee ee onye na-represent gọvanọ anyị bụ honorable commissioner for information ya bịa ịwa ji n'afa gọvanọ C. Don Adinuba ọ na-awa ji a n'afa gọvanọ and all the government functionaries ka ọ wachara anyị na-akpọ prezident um, Ogbuehi Ufomba prezident jeneral awana
ndị Ihiala gosipụtakwara ngọzi chineke nyere ha n'owuwe ihe ubi. Ha gosipụtakwara ịdị elu na ịdị ukwuu nke oche eze na ọkwa ọchịchị nke onye eze ha site n'onyinye ukwuu dị iche iche dịka puku kwuru puku nke mkpọkọta ji ewu mara abụba na ọtụtụ onyinye ọzọ dị iche iche ejikwa egwu ọdịnala dị iche iche na ịgba egwu wee mee ka ụbọchị ahụ bụrụ ọdịiche iri ji bụ ọdịnala eji mara ndị Igbo

nnọọ o demenụ ọnụ obi ha na-ekene gị Umuze Louis, Awabata.

anyị fụrụ ichie ife ife bụ ife anyị ekele Ogbuehi deme ka anyị na-ekele ndị Akwaezikenyi

Elekere ndị ọha ọhụrụ na-abata elekere ndị ọha yes ebe nma nnukwu bụ ọzọ Ihiala ka m ga-ebi maka Ihiala nwere mmadụ
elekere ndị ọha

Maazị Ndewo ịnọnyere anyị n'ụbọchị tata ebe anyị nọ n'ụbọchị tata bụ Ihiala anyị sị ka anyị kpọbata ndị Ihiala na onyonyo ejirimara ndị bụ Igbo na anyị gbara ụkwụ na obodo Ihiala tata wee fụ na nnukwute mmemme na-eme n'obodo nke a kpọrọ Ihiala tata ka Ihiala wara ji barista nọ n'iru onyonyo ka ị kọwala anyị onwe gị ma gwakwa anyị ihe

Ihiala pụtara n'ikem na ikem anyị ma na iri ji maọbụ ịwa ji bụ ihe eji wee mara ndị Igbo anyị chọrọ ka ịkọwara ndị Igbo ihe mere mmemme a jiri wee dị iche n'ala Igbo ihe eji wee dị iche n'ala Igbo bụ na anyị ma na ji mgbe ochie mgbe ochie ka omenala anyị si wee dị ji bụ ya bụ eh, eh, ọ bụ na esi sụọ ya n'oyibo the mainstay of the economy of ndị Igbo ọbụla so mmemme a na-emere ji bụ mmemme omenala na-agba arọ ọbụla a ga-akụsa ji then oge ruo a ga-abọpụta ji abọpụta ji n'ala so ọ bụrụ na a sịkwa sị tụọ ya n'oyibo mmemme iri ji or ịwa ji eh, bụ the end or the beginning of the harvesting season oge eji abọpụta ji n'ala so mmemme a bụkwanị eme ekene chineke otu esi wee mee ji ndị igbo kụrụ ụba ndị igbo a na-abanyekwu that is a significance although na anyị ma na these days na ọ bụrọzi ji bụ the mainstay of the economy but that significance of ji anwa being the mainstay of the economy of ndị igbo mgbe ochie anyị ka na-eme ya so not just ikene chineke ka esi wee duo anyị anyị ewere kọọ ọfụma a bịakwa kịta ji epunite anyị apụkwa ya ọfụma na enweghị nsogbu ọbụna so that is the significance of this event n'ala Igbo
um, egere m ntị mgbe a na-eme ihe nkọpụta na mmemme a site n'ọnụ Ọlụọha anụrụ m na ụnụ were ikikere wee nyefee ụmụ okorobịa n'obodo a ka ha fụ na emegidere ihe dịka mpụ na izu ori na ịṅụ ọgwụ ike kee ihe bụ ebumnobi ụnụ ụnụ jiri wee kwado nkwado dị etu a n'ụbọchị nke taata
ihe anyị ji kwado nkwado a bụ na i nee anya kịta ị fụ na ọ bụrọ sọ n'Ihiala n'obodo ọbụna emekọtakwuru sef abatagogo ala Igbo i nee anya n'ala Igbo kịta ị fụ na anyị na-anụzi na ụmụazị na-eme ife a na-akpọ cultism ọ bụrụ ihe ga na ga na-ebute nsogbu n'obodo and then na-aṅụ ọgwụ ike ụmụ ọgwụ ike a so ọgwụ ike ụmụ ọgwụ ike a i nee anya fụ na ya na-emebi ụmụazị na-emebi ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị and ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ọ bụrụ na ndị oyibo asị na ha nwa bụ the the the hope of the society the hope of tomorrow so ọ bụrụ na emebisie ha like that ị ma na a dị echi enwerọ ndị anyị ga enwerọ ndị anyị ga-ahapụzi so e, e, ihe anyị ji wee na-ama ọkwa ọkwa ọkwa that ọgwụ ike na cultism a bụ ụmụ anyị wepụ aka na ya maka na ọ ihe ọjọọ ọ ihe ọjọọ enwerọ onye ọ dị mma n'arụ Ị ghọtago. So that is why this uh, the theme of this year's uh, New Yam Festival uh, for youths, for our youth to abstain from ịṅụ ọgwụ ike. Amarọ m uru ọ na-aba, amarọ ka o si atọ, amarọ m uru ọ na-abara fa, mana ife anyị ma bụ na the thing na-emebi ụmụazị. And then the second thing bụ ife a na-akpọ cultism, amarọ uru ọ bara. Amarọ uru ndị Igbo ndị Igbo ekwesịrọ ịdịrị eme ụmụ ife a. Anyị were mụ na ndị mba ndị ọzọ anyị si were n'oge mana ndị Igbo anyị ọ bụ na a ma ndị Igbo as a very industrious people ndị na-agba mbọ so ihe anyị ji the essence of this message bụ so that ka ọ baa ụmụ okorobịa ntị na ụmụ agbọghọbịa so that ka ha wepụ aka ụmụ ife ọjọọ a ọgwụ ike na cultism so that ka a dịkwanụ echi anyị enwee hope for tomorrow so that ụmụ anyị na-etolite ha na-etekwanụ over ya bụ na obodo na-aga n'iru
ndewo maazị imeela wee bịara anyị ah, ihe anyị na-eme na-agbasa n'ikuku bụ ejirimara ndị bụ Igbo maka na Igbo ma etu ha si ebi Igbo ma etu ha si achị mana ọgbara ọfụụ anụwa unu tiri aka unu anụtụ achọpụta na ọgbara ọfụụ um, i nee anya fụda na um, ihe eji wee kpọọ Igbo mba dị iche na mba niile bụ ihube isi ịtachide obi ịgba mbọ um, ndị gboo sị na a na-akpa ego akpa mana ndị nke a na-achụzi ego achụ i nee anya ị fụ na o nwere ihe dị iche maka ọchụ n'ike na-ana n'ike o sokwa na ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị a na nwatakịrị ya amụ ihe ọgwụ ike ya-eme ya n'arụ jee buru tii n'ọnụ ọ pụtazi ọ kpọba nne ya nwanne ya nwaanyị Ah, ma asị m ka m kene ndị Ihiala etu ha si wee wepụta atụmatụ dị etu a n'ụbọchị nke taata ịfụ na ha kagburu ihe ọjọọ maka na mm, oge gboo ọ bụ onye na-ezu ori a sị ga-esikwa n'ụzọ ebe mm, o si wee pụta wee gaa mana i nee anya na ọgba ọfụụ a a na-abazi ya afa hmm. na ihe ejirimara ndị Igbo na-agbasa n'ikuku bụ ka anyị mee ka Igbo mara